Est una fortza tresinadora, tanti ca podit ispingi sa genti a diai de is làcanas de s'arrexoni e disfidai sa sociedadi e sa famìllia puru. Est unu sentidu ca podit essi netu, ma dolorosu e sciorrocadori, prus a totu candu andat contra is divisionis postas de sa sociedadi. S'amori est unu campu de batalla, aundi is emotzionis prus fortis podint ponni a rìschiu sa vida puru. Asunteris, certus, e is gherras po su poderi s'acàpiant a su disìgiu de paxi e unioni creendi àteras gherras in unu ciclu chene acabu. S'amori bortas medas creat scòrrius cun sa traditzioni, is prexudìtzius, s'onori, sa vinditta e sa sociedadi. E parit ca sa felicidadi no potzat essi possibili e calincuna borta acabat cun acuntessius tragicus puru. Su destinu bortas medas no est in favori de s'innamoraus e is scioberus de dognunu podint essi cancellaus chene gratzia peruna. Custus temas, amori, trumentus, sorti, s'acàpiant in una de is prus connotas istòrias de su teatru, cussa scrita de William Shakespeare chi contat de cussus grandus innamoraus de Romeo e Giulietta. Sa luna est ancora arta in su celu de Verona e is umbras de is domus antigas si spainant chi unu mantu scuru in is stradas silenziosas. In custa notti magica sa cittadi antica tenit unu segretu mannu, bannu e profundu, unu segretu chi at a cambiai po sempri sa vida e su distinu de duas familias nobilis e potentis, is Montecchi e is Capuleti. Est un'istoria antiga e universali, una narria de amori senza 'e tempus, de odiu senza arrexoni e de passioni ardenti e de morti inevitabili, de destinu crudeli e de tradimentu amaru. Ma cali est, diaderus, s'istoria profunda e dolorosa de Rumeo? e Giulietta. In unu ballu mascherau magnificu in domu Capuletti, Romeo Montecchi, su giovanu ardenti, s'infiltrat cun is amigus fidaus suus in mesu 'e sa festa. No podit mai imaginai chi in cussa notti magica at a agatai sa vida e su coru suu. Giulietta. Sa filla preziosa de Messer Capuleti est ballendi chi una fada in mesu a sa sala luxenti, cun sa bellesa sua chi illuminat totu s'ambienti. Is ogus insoru s'atobiant in mesu 'e sa folla festosa e su tempus si frimat che incantau. Est unu colpu de fulmini, unu momentu chi chistionat de amori eternu, unu signu de su destinu chi at a cambiai sa vida insoru po sempri. Candu finalmenti scoberint sa veridadi marigosa de sa familia insoru, su coro si stringit chi feriu de una stoccada. Ma s'amori insoru, puru, potenti, est prus forti de su sanguini e de is odius antigus. In sa notti silentziosa, cun sa luna de testimòngiu, Romeo, intinniu de passioni, scalat a su muru artu de su giardinu de is Capuleti po biri a sa bella Giulietta sua. In su balconi illuminau de sa luxi de is istellas si nant is primus fueddus de amori, amori eternu, prometendi si s'unu a s'atru po sa vida e prus ainnantis de sa vida etotu. Frai Lorenzu, unu mòngiu franciscanu sapienti e arrespetau, acetat cun premura de sposai is giòvunus in segretu, in sa crèsia antiga sua. Su mòngiu, chi connoschit beni is duas famìlias, pensat in su coru suu chi custa coja potzat fai acabai sa gherra antiga e dolorosa intra Montecchi e Capuleti. In sa luxi debili de is candelas, in sa cresia silenziosa Romeo e Giulietta si giurant amore eterno, cun is ogus prenus de lagrimas de prexu e is corus chi battint che unu. Ma su distinu est giai scritu. In d'una dì calenti in una briga violenta in sa pratza principali de Verona, Tebaldo, su cusinu impetuosu de Giulietta, bocit a Mercutziu, s'amigu fidau e stimau de Romeu. Su dolori e sa vinditta abrujant in su coru de Romeu che fogu e in unu momentu de disperu mannu bocit a Tebaldo. Sa noa de custas mortis arribant lestra a su principi de Verona chi cundannat a Romeu a s'esiliu immediau. Cun su coru istratziau, Romeo depit fuiri a Mantova lassendi a Giulietta in is làgrimas maregosas a sola. Is Capuleti, chi no scint nudda de su coiu segretu de sa filla insoru, bolint fai sposai a Giulietta cun su conti Paride, unu nòbili giòvanu e arricu. In sa disperatzioni sua Giulietta cercat agiudu in su Frai Lorenzu. Su mòngiu sapienti pentzat a unu pranu periculosu ma ingeniosu, donat a sa giòvunu una potzioni misteriosa chi dda fait parri morta po corantaduas oras pretzisas. At a mandai unu messàgiu urgenti a Romeo po ddi nai de su pianu segretu e is dus amantis ant a porri fuiri impari, lìberus finalmenti. de sa mai. Ma su destinu crueli giogat una carta terribili. Su messaggiu de frai Lorenzo non arribbat mai a Romeo in Mantova. Issu pensendi chi s'amada cosa sua siat morta diarerus torrat disisperau a Verona po morri acanta 'e issa. In sa notti oscura comprat su velenu prus potenti de unu speziali, intrat chie umbra in sa tumpa antiga de is Capuletti e si boccit acanta 'e su corpus de s'amada cosa sua. Candu Giuliedda si pesa de su sonnu artificiali e si ndi scirat e agatat Romeo mortu, su dolori esti troppu mannu. Pigat su stilettu preziosu de s'amadu suu e si pungiri su coru po no bividi. sentz'e issu. Sa morti tragica de is dus giovanus amantis portat finalmenti sa paxi in sa citadi. Is Montecchi e is Capuletti, arrogaus de su dolori profundu e de su sentimentu de curpa, si perdonant in lacrimas. In sa pratza principali de Verona duas statuas magnificas de oru puru funt pesadas in memoria eterna de Romeo e de Giulietta. testimòngius luminosus de s'amori chi bincit totu is barrieras, fintzas a sa morti etotu. Eccu, Romeo e Giulietta est unu contu chi connosceus totus, perou, immoi, cun sa sinossi de Pieru Murenu, puru is chi no connosciant totu su contu interu immoi funt annoaus. E immoi seus prontus po fueddai apitzus de is temas e de totu is acuntèssius de Romeo e Giulietta e de cumenti, Ddus podeus agatai in sa in sa bida de dònnia dì, seus prontus a fueddai imparis cun Filippu Salaris. E saludi a totus, beni benius, beni torrau deu puru. Beni torrau tui puru, cumenti dònnia borta. Mi mi ddus est fadendi pesai custa cantzoni. No no no est fadendi. Ma che sucai. Ses su cumbidu fissu chi teneus innoi, ses a tipu Platinette a su Costanzo Show. Gratzias, gratzias. Mi biu de aici deu puru. No, no, no. Trassau aici, no, de rosa. Aici. De rosa. Poita no portu sa giachitedda cumenti a tui? No, no, tui ses sa sa cultura e sa cultura dda bius cun su pullover. Tra sa pedduzoni. Cumenti is cosas de cultura funt sempri cosas. No nc'est dinai po sa cultura. No nc'est dinai e tottu, ses arribbau bistiu de piazza Italia Nosu incumentzeus sempri cun sa brulla de Filippo poita imoi depeus intrai a intrus de is chistionis de importu prus mannu, a no Filippo? Prus mannu, prus mannu. Nc'est una pergunta chi imoi si fait. Deu ti 'ollu preguntai cumenti su solitu, ita as agatau Filippo? Apu agatau, tanti po ndi nai una, ca Romeo e Giulietta o Romeo e Giuliedda, chi boleus nai, Romeo and Juliet, cumenti boleus, tanti est unu contu de innoi, italianu, nc'est una traditzioni de su Medioevu chi benit fintzas a innoi e naraus ca Shakespeare non s'est inventau nudda Si nd'at inventada de cosa, poita nci fiat su contu giai medievali, issu difatis at fatu custu, at fatu sa tragedia prus manna de Romeo e Giuliedda, poita est sa tragedia prus manna, dd'at totu cosiu, at fatu totu cussu filu, at cuncodrau totu po essi una tragedia prus manna ancora. Però s'est ispirau de unu contu chi nci fiat giai in calincuna manera, no? Si si Si si est propriu diaici. E funt contus apitzus de s'adolescèntzia, nareus diaici, su passàgiu de s'edadi de de is pipius fintzas a arribbai a mannus. Cussu passàgiu adolescèntzia Pigant a froma custus contus. E deu mi seu preguntau, puxicau, circhendi de cumprendi chi nc'est calincuna cosa in s'atualidadi a totu ca potzat chistionai de Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta però no apu agatau nudda, genti chi s'est bocida mancai, genti chi bocint nci nd'est, nci nd'est sempri, ma genti bocida, chi s'est bocida sola non nci nd'est. Po amori? Po amori Po amori mancai. Mancai nci funt stètius però no no nc'est crònaca atuali chi est passada pròpriu a sa crònaca chi totus connoscint. No, apu agatau calincuna cosa ma no no torrat, nc'est sempri calincuna cosa chi no dda fait torrai. Però deu apu cumentzau a arrexonai, cali est su tema, eus nau s'amori, est berus su tema est s'amori Però su tema deu pentzu chi siat puru s'adolescèntzia, poita is adolescentis càmbiant e in cussu passàgiu chi teneus po dd'acabai a mannus cumenti seus nosu, deu de pagu, tui de prus puru, non prus pagu, no no ma sa buca 'e sa beridadi. Deu cumenti m'iat nau non sciu chini fiat s'atr'annu o dus annus fait M'ant nau ca seu giòvanu de tempus meda. E de diora. E de diora. E is adolescentis chi càmbiant, cumentzant a cumprendi ite est s'amori, u' amori chi no est facili a aguantai Poita nosu naraus amori. Nantis su su pipiu provat custu amori ma no ddu cumprendit, no ddu provat sceti custu amori po unu cumpangedda podit essi unu cumpangeddu, podit essi po sa mamai, po su babbai, s'ajaja, s'ajaju, potzu fai totus is generazionis ma sa cosa non cambiat E cambiat però custu sentidu candu crescis e tocat puru a ddu cumprendi. E seu abarrau cuntentu de de ai biu callincu tempus fait una una serie tv chi si zerriat si zerriat adolescence No dda depu ancora biri, però parit interessanti. Si si. No fetzas su spoiler poita. No no non ddu naraus, mancai calincunu non si dd'est ancora bida. Però ingunis podis bì ita passat in conca a is adolescentis, ca is sentidus ancora non ddus cumprendint beni, candu su corpus est cambiendi Candu su corpus ti narat, oh tocat fai custu fai cuss'àteru, ma sa conca est ancora cussa de su pipiu. Is sentidus andant cumprendius. Difatis, deu pentzu, pentzu a A cussa parti de Romeo nantis de adobiai a. Candu fiat scriendi literas de amori, poesias. Rosalina, scriiat a Rosalina. Berus. Cun Rosalina dd'iat bia sceti de tesu. E certu. Bessendi de sa cresia e bia, ah là cussa, mo ddi scriu is literas. Literas prenas de amori, tui ses cumenti su soli chi coit. Totu froriteddus. Froriteddus corrixeddus e però is amigus narant, ah tui ses, ma ti ses, ti dda ses pighendi tropu mali po custa femina, non dd'as nimancu mai chistionada giai giai e tui ses sempri tristu, ses sempri inguni. Apentzamentau. Apentzamentau, cun su torramentu. Cantu s'est innamorau. Amatza bruta. Amatza bruta, brava. E Is amigus ddu pigant in giru, calincunu fiat prus mannu puru e ddi narat. Teniat rexoni. Teniat rexoni, ddu cumprendiat ca calincuna cosa, calincuna cosa depiat ancora s'allui in sa conca, s'allui in sa conca de Romeo. E càmbiat totu candu Romeo fait custu passàgiu, passat de u' amori chi est sceti in sa conca sua trumentau a u' amori chi est prus cumpriu, nc'est sa sessualidadi puru chi s'alluit, poita portat cuindixi annus e fiat giovuneddu diaderus. Nc'est su corpus chi ddu movit. Su corpus ddu movit, però est sempri amori, no est circhendi sceti sa sessualidadi, ma est circhendi s'amori puru chi est fattu de amori intelletuali però puru de passioni. E certu, poita no no ndi podeus fai de mancu in cussa edadi prus a totu, poita nosu andaus de ainantis imbeciaus e mancai meda 'ortas naraus custu est amori, custu est sceti sessualidadi e siat mascus chi siat feminas est giustu diaici Però is piciocheddus ammisturant totu. Ammisturant e faint beni, poita est su sorbeddu funt is ormonis chi si ddi faint nai custas cosas. E sa cosa prus bella, deu pentzu, de Romeo e Giuliedda, chi podit rapresentai custa cosa, est sa cosa candu si tocant cun is manus a sa festa chistionant de is palmieris e si tocant cun is manus. Cussu est su passàgiu, propriu candu si tocant, de un'amori chi est sceti in sa conca, atesu, apenzamentau, a un'amori chi est fisicu, de contatu e si portat a circai s'aturu, a circai s'aturu a perda furriada e aici fait Romeo, a peddas furriadas. Poita s'apiculat. S'apiculat in su balconi. Calincuna pedda dd'at ai furriada e deu pentzu e aici funtzionat. M'arregodu candu fia studiendi a s'Academia, non si naru cun chini. Academia de ita? De recitazioni iat essi Eh, s'Academia. Nd'isciu, Academia Militari podiat essi. Coma arribarru cosa de chi sparu custu fusillu mi ci partit toca. Mancai si tocat a si preparai eh. Certu, podit essi. E fiat nendi, m'arregordu ca su professori iat nau, bosatrus depeis, ddu narada in italianu cun unu paghixeddu de accentu romanu però

Po su chi pentzat issu, 'oliat sceti fai a s'amori, ma no a s'amori, sessualidadi. Narat ca issu si nd'andàt in giru sempri disigiosu, nareus diaici. E deu non fia de acordiu, e deu non fia de accordiu e po cussu mi nc'ant bogau. Però no no deu non fia de accordiu, deu ia giai studiau psicologia, connoscia cumenti funtzionant is concas de is pipius e de is prumatucheddus puru e dd'ia nau, no non funtzionant diaici. Già dd'apu fata bella, già dd'apu fata bella, no poita deu sciu, est berus chi issa est circhendi cussu puru Però no est circhendi sceti cussu, chi no candu andat a ingunis e nci intrat a intru de de su corratzu de sa villa de de Giuliedda, chi candu est inguni cussu est maladiosu, stalker si zerriat, e no fiat cussu, issu fiat circhendi àteru, fiat circhendi cuntatu E ddu podeus nai poita calincunu dd'at iscritu. Nci fiat sa filla de Sigmund Freud, chi fiat Anna Freud, e issa iat cumentzau de su traballu de su babbu a sighiri cumenti funtzionat sa conca de sa genti e prus a totu de is pipius e de cussus prus matucheddus, de is adolescentis eccetera eccetera. E at, dd'at bogau custu termini custu fueddu, meccanismo de defensa, meccanismo di difesa, no si preocupeis, non sciu s' italianu, fait unu pagheddu stranu sempri fait sa sa trusidora, sa fusidora, sa furriadura in sardu poita no est imperau. No no però nci podius provai, nci podius provai sempri, si podit si podit circai de de fai nasci puru fueddus nosu, certu tocat a fai diaici

e et labora ma prus pagu totu sa die orendi faendi oratzionis e e issus gratzias a cussu a custu a custas pregadorias chi faint arrennescint a arribai a su divinu. Sa pròpriu cosa suzzedit in su piccioccheddu ca circat de ponni froris A su chi provat. Cust'amori est no est unu amori chi tocat, est unu amori chi est prus mentali, cumenti eus nau innantis. E custu meccanismu ddu portat a, de una parti a Romeo, si seus chistionendi pròpriu de Romeo, Ddu portat de una parti a castiai Giuliedda e dda biri cumenti sa sposa cosa sua, duncas innamorau e perdiu in is ogus de Giuliedda, ma innamorau puru de sa carri de Giuliedda, dda bolit tanti chi si bocit. No fiat sceti amori sessuali. Tanti chi si coiant puru. Si coiant puru. Faint totu de pressi e. Poita sigumenti is familias fiant contra custa cosa e issus depiant accellerai totu. Ellus diaici e depeus cunsiderai a partis custu meccanismu a s'ascesi depeus cunsiderai puru un'atra cosa. ca is famillas, poita imoi chistionaus de Giulieta puru, is famillas fiant duas famillas, non fiant famillas de de de is urtimus domus de is primus domus, nareus po nai chi non funt primas, fiant famillas pillanzosas, podeus pentzai a is famillas de sa mafia Poita cumandànt a totu, fadiant, ma sa màfia pentzada cumenti sistema, poita no nci fiat totu totu sa sotziedadi chi teneus nosu. No, fiant poderis chi si scontrànt. Chi fiant unu, fiant unu a contra s'ateru. Poderis de famìllias. De famìllias. Poita teniant puru is piciocus chi andànt a si dda gherrai in s'arruga. E difatis nci fiat Romeo puru in s'arruga. E Su spadone ddu tenint, sa striscia cumenti si narat cussa spada. E Mercuzio cumbatiat po issus. Mercuzio fiat unu. Fiat unu prontu e. Fiat unu de is amigus de Romeu, perou traballat in calincuna manera po sa familia de Romeu. Si si e cumenti pentzai chi imoi totus is piciocheddus tenint su coteddu avatu e nci nd'est meda Candu fia piciocheddu deu nci ndi fiant de prus, mancai, nosu cun sa rasoja chi ndi bogant sa rasoja, sa leppa, però imaginaus sa, su spadoni fiat sa leppa de is tempus. E difatis su printzipi dd'iat proibiu de ddi bogai sa spada a foras in s'arruga. Ellus, poita sa genti si fiat bocendi, is piciocheddus si fiant bocendi. Eh, duncas tocat a pentzai cussu. E Giuliedda, propriu po custu, chi pentzendi a Romeu sendi innamorada de issu, si ponit contru contra a totu sa familla, sa familla cosa sua, is fradis is fradilis, su babbu, sa mama. E mancai issa provat custu amori Sa famìlia no bollit. Poita fiat puru promitia issa a Paride. Fiat promitia a Paride. Ci fiant. Fiat sciuscendi accordius, cuncòrdius chi ant giai fatu. Si si. E ci fiant is coias cumbinadas. Ci sempri, e po meda tempus, e imoi puru. Ci funt imoi puru, calincuna cultura. Fiat nendi, issa andat contra. dogna printzìpiu de sa sotziedadi sua. E custa est sa batalla de Giuliedda. Est bellu pentzai ca est bellu su nodai prus prus che aturu ca sa batalla de Giuliedda chi est femmina siat una batalla contra sa sotziedadi Imbeces sa batalla de Romeo est una batalla si si contra sa sotziedadi ma prus una batalla fata cun su corpus po po portai una rebellia cosa sua, sa rebellia dda faint totu e duus. Però si fait pentzai custa cosa puru po cumprendi cumenti biit Shakespeare sa femmina e s'omini. Issu portat prus una crescita, si podit nai, de sentidus. De sentidus. Sa sa coidura, sa maturatzioni. Issa incapas fiat giai pronta. Certu. E non depit maturai nudda. Chi chi no totu su chi sutzedit aintru de su contu, chi no est pagu. E no est pagu, no est pagu no. Imoi chi eus fueddau apitzus de custa cosa de is familias, scis ita mi benit a conca. Sa rubrica cosas chi mi benint a conca. No, no, custa però est cosa, però custa est cosa legia Poita no. S'atra invece chi e cosa chi si spassiat. Ma custa cosa leggia poita e cosa suzzedia diaberus. Su contu de cronaca de de custa picciocchedda pachistana, Saman, Saman Abbas si zerriat? Si. Ah no. E issa in unu scantu in una scantu manera assimbillat a Giuliedda poita issa si ponit contra sa familia cosa sua chi dd'iat cumbinau sa coja cun d-unu pachistanu e poita issa fiat innamorara fiat imparis cun d-unu piciocheddu italianu, si si, e sceti ca sa familia inguni si non dd'at perdonada, dd'at dd'at boccia. Dd'at boccia. Funt fadendi su processu de apellu, nareus, e imoi nci funt, primu, innantis fiant cundennaus in contumacia Poita fiant torraus a foras in Pakistan e imoi ddus funt fadendi su processu, sa mamai est benida e at chistionau. Su fradi puru at dd'ant tzerriau cumenti testimongiu. Cumenti testimongiu però no dd'acusant. E si ddi assimbillat, dd'apu pentzau deu puru a custa. Però dd'acabat mali. No custa inveci. No custa acabat cun unu finali chi est prus bellu, poita is giòvunus si bocint e is famillas imbecis bint ca is fillus si funt bocius e torrat sa paxi, poita is famillas insaras in cuddu momentu cumprendint ca non serbit a nudda a si furriai unu contra s'àteru e custu est sa parti prus bella, non sa prus bella sa prus bella però est cussa chi si lassat callincuna cosa candu si ndi andaus, poita chi acabàt sceti cun sa morti aici serbiat, depiat serbiri custa morti a callincuna cosa a su mancu po Shakespeare e difatis cumenti as giai nau tui serbit a issus po cumprendi totu su chi fiant fadendi fintzas a a custa fini. Tragica tragicu contu su prus tragicu contu de Romeo e Giuliedda si si. Filippo, deu nau ca immoi seus prontus, deu e tui. Deu e tui. Seus prontus immoi, eus fueddau Bastanti. Bastanti po. Mancai troppu. Mancai troppu no no no segundu me troppu no però bastanti po essi prontus a arriciri s'òspiti de oi. Non mi ddu nerist, chini est? Ti ddu nau giai poita est giai bènnia s'amatora e si tzerriat.

S'attera borta puru. Sa terza est. Naraus a chini a s'amministratzioni de fai totu po fai ti fai benni un'attera borta puru. Po caixi sa pilla e. E no depinti fai un'attera puntada in prusu. Poita ndi teneus doxi e eus giai cumbidau totus. Preguntas sa rexoni chi no sa rexoni Ah sa rexoni. Sa rexoni cussa sa rexoni. Ci depes arrexonai però. Tenis arrexoni. Tengu arrexoni. Marta nosusu femus chistionendi apitzusu de Romeo e Giuliedda e certu tui ita si naras de Romeo e Giuliedda? Giuliedda est una un'istoria moderna nareus. Poita moderna? poita istorias diaici ci nd'est in su mundu e is ominis e is feminas piciocus e piciocas chi si amant is familias non funt d'accordu poita ci funt problemas culturalis de religionis ddu scieis. E femus fueddendi apitzus de de cussu contu de sa storia de Saman, sa piciochedda pakistana chi est stètia boccia de sa familia poita issa depiat coiai unu picioccu pachistanu poita si fiant cuncordadas is familias ma issa fiat innamorada de unu piciocheddu italianu. Po cussu su tema de s'amori de de su de s'ideali de s'amori eternu, passionali, romanticu e s'odiu intra is familias su problema est ca s'odiu de is familias a sa fini portat a cunseguenzias mannas e tragicas e funt is vitimas funt is innocentis Est sempri diaici. Est sempri stètiu diaici. E Romeo e Giulietta, beh, Shakespeare est unu autori chi chi contat de de de is ispiritus universalis, duncas Is òperas funt modernas, po fortza modernas. Poita funt is prus mannus sentidus de s'òmini e de sa fèmina, ca nci funt imoi puru. Imoi puru. Funt cosas sceti de custus tempus. Certu, su pregiudìtziu, su tema de su destinu puru, su destinu e sa manu de de de s'òmini chi conditzionat su destinu, poita in custa stòria e cussu puru is messaggius de fra frate Lorenzo e frari Larentu in sardu e su para issu 'olli fai sciri a Romeo ca ca Giulietta no est morta custu messaggiu no arribbat arribbat e ita e ita est sutzediu Romeo pensat ca issa est morta, est unu dramma a sa fini, duncas tocat a ponni atentzioni a cussas cosas puru de de sa comunicatzioni, de is messàgius, de su chi nareus a is atrus E e Filippu fiat narendi ca custu. Fio narendi deu? Si, eia, fiast narendi tui a s'inghitzu de sa trasmissioni ca custu cust'opera fueddat puru a pitzus de s'adolescentzia. E un'adolescenti cumenti fiat Romeu, candu no arribbat custa comunicazioni chi ses narendi tui, fadi unu scioberu legiu, legiu e mannu, custu. Cussu s'imparat ca tocat a essi unu pagu prus acordus cando si fueddat cun unu piciocheddu chi portat cussus sentidus furriadoris, cussu fogu, cussu fogu chi propriu pampat in unu attimu. Deu pentzu, deu apu portau amigus e portu ancora però fia piticheddu chi m'ant agiudau in calincuna manera in calincuna occasioni

Ti ndi sesi fatu una rexoni de. No creo. No creo. Sa genti est prus bona cun mei? Naraus dei. Poita immoi scintint ca tui ti furrias po pagu, chi ses ancora in s'adolescèntzia. Poita paga. Nci seu bessiu de pagu, duncas. Oi si portu sa peddi lisa lisa. M'ant pediu de fai. Un'adolescenti nareus. M'ant pediu de fai Romeo de pagu. S'atra dì. Ma ite est Romeo. Ses tropu. No. Romeo trint'annus a pustis. In sa tumba. No a pustis de s'edadi chi teniat in s'opera. Ascurta Marta, tui cumenti dd'as atobiada cust'opera? Nci as traballau apitzus? Sa atobiai Romeo e Giulietta est eo. Est facili, po nosu poita est. Un'istoria connota a s'iscola, a s'iscola apu biu is filmis puru de Zeffirelli, cussu cun Leonardo Di Caprio e custis apu missu in scena unu spettaculu no Romeo e Giulietta, nci fiant iscenas de de is operas de is operas de de de Shakespeare ah puru, de calincuna opera de de medley nareus, medley e in inglesu e ci fiant duas allievas chi boliant fai Giulietta Giulietta, seu deu Giulietta, e deu mi pariat mali de nd'accontentai s'una o s'atra, fiant differentis e s'una làngia giòvina totu romantica, sa Giulietta classica duncas, e s'atra fiat unu pagu prenitedda, nareus diversamenti làngia e duncas apu nau, deu pongu in scena duas Giuliettas po biri su cuntrastu, duncas s'una fiat fiat sa sa Giulietta classica romantica cun su balconi, una scenografia e sa bistimenta Cosa sua de is tempus. Totu bellu totu e sa Giulietta. S'atra fiat unu muntronazu muntronazu de de cosas cun sa cingoma in bucca. Ma issa fiat chistionendi casteddaiu. S'atra scena s'atra. Deu apu propostu custa versioni poita po biri su contrastu. Certu. E po po fai arriri puru E custas cosas praxiant. E praxiant. Fiat spassosu su su traballu de aici e poita de fai sa pantomima puru de is dramas est una cosa bah spassosa potzu nai custu. Fadiant puru arriri, Romeo e Giulietta ndi tenit meda de de momentus chi faint arriri. Est una cummedia eh, Romeo e Giulietta, in sa in sa classifica de de de de is operas de de Shakespeare est una cummedia, sa cummedia de Romeo e Giulietta Ah sa cummedia. Puru chi no acabat beni eh. Poita acabat unu pagu mali. Unu pagu. Unu pagu mali eh. Giustu unu pagu poita. Unu pagu po nai. Ascurta Marta, nc'est unu personaggiu de cust'opera chi ti praxit de prus, chi segundu tui est su personaggiu chi est sa crai Po cumprendi is cosas, no sciu. O sceti po unu personaggiu ti praxit o ti iat a praxi a ddu ponni in scena? Ma totus is personaggius de Shakespeare, de Romeo e Giulietta, funt bellus, funt. Giulietta, Giulietta est unu personaggiu chi est romantica, parit unu pagu est una femina concreta, poita issa si ponit con- contra a sa famillia e issa bollit lutai po portai a sa fini sa voluntadi e candu Romeo a su balconi Nara Giulietta coru meu deu giuru e issa issa ddu blocat e e nara no no giurist. Aturadì calmu. E no giurist no poita est unu fueddu deu 'ollu su fatu e issa puru chi proponit cussu a sa coatta, de fai is cosas a sa coatta, chi donat indicazionis a a Romeo, duncas su personaggiu est prus scida. Po nai ca is feminas a cussa edadi funt anantis de is ominis, is ominis in atras edadis puru. Anarchicu puru, anarchicu puru. anarchicu. Su coraggiu puru de andai contra su destinu e sa boluntadi de de sa familia. Poita chi no si depiat coiai cumpari de e no fiat cosa. Nc'aviat su fradili. E ma fradili de su fradili. No fiat fradili de sanghi. No no boliat nai nudda. No no tui ti coias sceti cun fradili o su fradi fradi tuu. Ma ddu scis poita. Poita, po su dinari. Poita su po su dinari, po su patrimoniu chi chi abarra in sa famiglia. Eh ddu so. Oi puru est unu pagu aici. Sì, in calincunu ambienti. In calincunu ambienti funtzionat ancora diaici. Est abbara custas cosas. E poita fadiant relatzionis. Certu. A tavolinu cumenti. A tavolinu, s'accresciat su poderi de is familias. E certu. Cun custas cosas. Castias a mei cumenti chi fessit sa familia mia ses arricus e ses u combineri. Non nd'usci is tancas de terra. Non est chi tui puru ti ses coiau po interessu. No, nossada, nossada, deu mi seu coiau po amori. Po amori? Po amori. E ti dda ses gherrada? Chini? No sciu, mancai fiat un'amori unu pagu trumentau cumenti custu. Fiant de acordiu. Invecias is fiant de acordiu. imoi. E imoi ddu pregontu a tui, a tui, tui nd'as tentus amoris amoris trumbullaus, trumentaus? No. No? No no. Sempri bellus? e totu bellus eia totu. Poita issa si dd'at nau s'atra borta. Ddi praxit a ponni paxi a issa. A ponni paxi. A ponni paxi e deu seu un'agenzia matrimoniali. No deu. Concordas. Is atrus, deu concordu. Tra sera. Eia seu unu pagu Frari Larentu seu unu pagu de s'atra parti. Is atrus deu non mi 'ollu coiai.

Nc'est su dotore chi si dd'at nau de ddu fai. Ma candu mai? E calicunu dotore. Mica sa maleditzioni, no no no no seu seu brullendu poita Romeo e Giulietta est un'istoria d'amori bella, tropu bella. A mei cussa de Di Caprio puru fiat praxia meda cando nci fut su film, poita dd'ant postu In is tempus modernos perou. Eia. Cun is fueddus de Shakespeare. De Shakespeare. Est custa s'operatzioni chi mi praxit. Ca si narat ca unu clàssicu podit funtzionai in calincuna manera puru in cussu chi est su tempus de imoi. S'ambientatzioni podit cambiai ma sa limba de Shakespeare est. universali funtzionant cussu cussus fueddus oi puru. E su messaggiu puru bolit nai ca est ancora unu messaggiu forti, attuali sentidu de sa genti. Si si, deu candu si nau Giulietta est romantica, cust'amori est romanticu, no esti propriu una pregunta, est bonu nai sa mia, perdonami. Deu fia pentzendi. Filippo est fatu de aici, depit. Cioè deu depu arrexonai apizus de is cosas, no seu comenti a tui chi aberis buca e cussu chi bessit. Però a totu ant boga, a totu ant boga a forza de s'academicu. As arrexoni tui puru. Seu de acordiu chi no seu de acordiu. No, fia narendi, sa, as nau, romanticu, ma nosu scideus chi su romanticismu bessit in su milliotuxentu, no, no poita, potzu nai chi siat sballiau, est berus chi est unu personaggiu romanticu, ma Sa cosa chi mei praxit est su trumentu chi ndi bessit aintru de is corus de custus personaggius. Dònnia personaggiu portat trumentus e chi siat Tebaldo, chi siat fintzas a sa balia, fintzas a sa balia chi non scit a mencionai. Mercuzziu puru. Mercuzziu puru. e chi a s'acabu cando est morrendi narat de is famillas toca maradittus siais. Po is contus suus. Tenis arrexoni custu turmentu. Custu turmentu chi bieus a pustis in atrus scritus chi ant fatu atrus atrus chi ant fatu atras operas. E ante litteram est unu romanticismu chi chi no agataus in atrus logus. Poita deu pentzu, ita ndi sciu, Pene d'amor perduto. doloris de amori perdiu ingunis non c'è cussu turmentu de cussu tipu ma nc'est prus commedia sa genti prus manna e non c'è cussu romanticismu anzis est un' amori carnali carnali e lineari puru e su turmentu est no est prus interessanti puru poita est beru E poita nosu seus sceti A o B. Nosu se, deu innoi tengu unu unu tormentu. Unu sciorrocu. E unu sciorrocu, e est beru custas cosas, e ma Shakespeare est un'autori veramenti. Est unu maistru de custas cosas. Unu maistru, unu maistru. Est stetiu bonu a fai cosas chi funt

o nc'est su tipu tipu Omeru chi non si scit Shakespeare est sceti su nomini nd'at iscritu atra genti ci fiat truma 'e genti iscriendi deu sciu eh deu sciu ca Shakespeare at cumentzau a traballai cumenti arrafa arrafatzonai is copionis is testos is tes is operas de is atras de is atrus autoris cussu fiat tipu editori editor e ma in su su collage e deu deu apu lìgiu custas cosas de su collage chi su

Però chi fiat cussu s'inghitzu dd'apu lìgiu deu puru. Tocat a tocat a ddu fai beni custa operatzioni, duncas issu. No at isbagliau, totu est rima e non pagu, nosu ddu connosceus cun non totu custa rima ma su sonu chi tenit in ingresu est una cosa. Musica. Cumenti is cantadas chi fadeus nosus in Sardigna chi totu tenit su ritmu suu, poi fatu, depit torrai. Certu. e deu ti potzu preguntai chi non ti ddu podit preguntai Alessandro etotu, calincunu. Ddu potzu preguntai deu puru. Fai. Ita. No no, però ddu fatzu preguntai a tui. Ah ah. Depu preparai a sa. Calincuna situatzioni suciosa chi est sucedia, calincuna cosa particulari apitzus de custa cummedia, cummediedda, de custa tragedia. Eia poita una borta deu in s'iscola in Francia a Parigi. Chi si as contau s'atera borta si t'arregordas. Poneus sa musica de sa Frantza. Fisarmonica. Tanti cun su sardu anda beni a su propriu sa fisarmonica. Si si. S'organetu. S'organetu, tipu Amélie. Amelì, eh! S'atrici fia sa cumpangia mia in sa classi. Ah! Oggettos tu, d'apo connota. Eia! Est biu! S'at fatu strada. Tretu nd'at fatu. Meda tretu. Però si fiat narendi custa cosa chi est sutzedia in sa in sa scola in Francia. Deu femu Giulietta in custa in custu giogu in sa iscola e ci fiat custu Romeo unu picioccu cun unu fragu in sa bucca chi no est est unu contu no b'at fagher aici tu mi as. Mai si nai calincuna cosa. No m'est benniu, m'est bennia sa duda a mei puru Non si scit mai. E toca. Toca. Avventura. E sa maista m'at nau, toca a ddu basai. Deu apu nau, no, non fai, non fai, no no no fiat cosa E insandus apo mi seu mi seu posta a tossiri cumenti si chi fiat chi malàdia malàdia cumenti femu malàdia e issu s'est postu timoria e e duncas at no no non bollu m'amaladiai deu puru e custus funt is riscus is rischius de su mestieri puru de s'atori e De nci cacciai s'anima. E poi ci funt attoris cun cun su fragu. Eccu, immoi. Salit unu pagu pesanti. Deu non ddu sciu poita sigumenti, no, immoi. Eh. Tui depis ligi come e Giulietta. Eh ma No depi fai sa scena. No deu ligiu ca in s'opera nc'est su basidu. Ah su basidu cioè. E sesi imparis immoi cun Piero Murenu ca si ligiu cun issu s'atera borta. Chi si ddus sciascat, ddas sciascat. Pereus deu no ddu sciu ita at papau custa borta. M'at dadu su beru. E si no est castigu est dobigu e castigu ndi b'alit. Dda depu fai. No però immoi andaus a ligi sa letura de Romeo e Giulietta. Una scena d'amori. Intendeus sa scena de amori. Intendeus immoi leturas di Marta Proietti Orzella imparis cun Piero Morenu apitzus de Romeo e Giulietta. Cali luxi arribara de cussa fentana? Oh esti sa femina mia, oh esti s'amori miu, oh ita chi ddu sciriada chi esti s'amori miu. Oi oi ah. Issa fueddara, oh fuedda ancora angiulu de su coru, Oh Romeo Romeo poita ses tui Romeo arrennega babbu tuu arrefuda su nomini tuu o si no du bolis acappiadì e giura a s'amori miu e deu no apu a essi prus una Capuleti. Aici siat tzerriamì amori sceti e deu apu a essi battiau torra de immoi no ap'essi prus Romeo No ses tui Romeo e unu Montecchi? Ni unu ni s'atru. Bella femina, si unu o s'atru a tui no t'agradat. Cumenti ses potziu arribbai innoi, narami, e poita is murus de s'aia funt artus e est dificili a nci artziai e po tui, biendi chini ses, custu est unu logu de morti, si calincunu de sa famiglia mia t'agatat, Cun ligera alas de amori apu atziau custu murus, c'est prus su periculu in is ogus tuus chi in binti spadas. Oh Romeo, si mi amas, naraddu cun lealtadi. Eia, coru miu, amori caru, deu ti giuru. Baidindi, no giuristi, custu bucioni de amori oberrendisì in sentu de s'istadi candu s'eus a torrai a biri fortzis at a essi unu frori bellu. Bonanoti. Sa paxi e sa felicidadi siant cun su coru tuu cumenti cussas chi funt in sa piturra mia. Mi lassas cun diaici pagu sodisfatzioni. Eh! Cali sodisfatzioni bolis po custa noti? A fai cambiu de is votus de amori cun mei. Duus fueddus, caru Romeo, e pustis bona noti de aderus. Chi s'amori tuu tenit intentus onestus e mi bolis coiai, Mandami a nai, crasi, a calincunu chi apu a fai beni anca ses tui, aundi e candu tui as a bolli fai sa cerimònia, e deu apu a ponni a is peis tuus sa vida mia, e t'apu a sighiri cumenti sennori miu po totu su mundu. Bonanoti, drommi cun is àngelus.